ka anyị kpaa nkata dịka otu o si wee dịrị Churchill na Tonto Dikeh na na Rosy Meurer Rosy Meurer bụ onye nke pụtalụ n'oge gara aga tupu e kwubedị okwu Tonto Dikeh na Churchill ise okwu wee pụta wee sị na Olakunle Churchill bụ onye nke o we as mentor ya na onye nke ọ ya-akwudonwusiri ike na onye nke nya na ya na-emekọ ya dịka nwanne na nwanne na o nwere ife bụ jidelu ma ife gbasatalụ ya na Churchill mgbe ọ pụtara kwuo okwu a bụ ka emechazialụ mgbe ife pụtabazi ị mago na-apụta n'etiti Tonto Dikeh na Churchill ihe dịka violence ihe dịka neglect ihe dịka mmadụ anaghị akwanyere mmadụ ugwu na marriage alụmdi na nwunye fa naabọ ọ bụ mgbe e mere Tonto Dikeh interview o wee sị na Churchill bụ onye nke ọ ma na-enodo Rosy anya na-enye ya ego na nya na ya na-ararụkwa dịka nwoke na nwaanyị ọ sị na ihe ndị a niile na ọ macha maka ya mana ọ just gba nkịtị ajụjụ m wee bụrụ kedu ife mere ị ma ji gba nkịtị Churchill tupu ọ nụọ Tonto Dikeh anụbugo nwaanyị nwaanyị ahụ ọ nụrụ bụ onye nke mụrụ ya nwa nwaanyị o mechara hapụ ya bụ nwa nwaanyị na na nwunye ya maka Tonto Dikeh mgbe nya na Tonto Dikeh bịa mee ife di na nwunye agba nkwụ gbaa akwụkwọ ha bibe ha ebiteghị aka gidigidi gadagada ọ na-afịọ maka na Flavour gụrụ egwu sị na ebidosi ọ na-atọ mgbe o bidoro ọ dịka ọ na ọ ma mbi mgbe o biri otu ụwa niile si wee nụ ka o si bido ka o si ka ha si wee nụkwa ka o si kwụsị ya bụ ife bịa mekatazie nke bụ na a nọkatazi Tonto Dikeh na-achọ ịkwachi ka ndị mmadụ hapụ ịma na Churchill na-eti ya ife na nyanwa na-etikwu Churchill na ha naabọ na-egwo di ya na alụmdi na nwunye fa naabọ mechazị ọbụna o nwere onye nọ n'ụlọ befa wee see nya bụ ife wee seta ebe fa na-egbu onwe fa otu a ka nya bụ ife si wee pụta ife mgbe ọ pụtara ife o teghị aka ha sị na fa agbasaa na fa achọzi ịnụ alụmdi na nwunye mgbe a na-ekwu ihe na-eje court na-eje ma divorce process ma onye ga-ekuru nwa na onye ama nku nwa anụkwala ọgụ ya bụ ife custody for years tupu Tonto Dikeh wee merie na nya bụ ọgụ ka emechara Tonto Dikeh wee na-ebikwala onwe ya nya wee change afa ya from Tonto Dikeh to King Tonto Dikeh dịka na a bịa n'ife nwoke na o zuru oke na a bịakwa n'ife nwaanyị na ọ kwudosi ike na a bịa n'ife nne na nna na ọ nọkwu ya gidigbam maka na gịnị mere ọ nyanwa bụ ife winil ọgụ custody nwa ya nwoke ka a na-agakwa ka ụbọchị na-aga ọ dịka ọ na-adị aga tupu ị mara ya Churchill na Rosy Meurer wee mechaa wee bụrụzie ndị sị na ha bụ ha di na nwunye anyị nọkọtazie nnọọ n'iru akwụkwọ wee na-afụ ebe a na-atụpụtasị ma ife wedding o ma nke e ji mee na trad ma nke e mere na be fa ma tamimo ndị fa na-achọ ipepe anyị amarọ ị ga-eweta mmiri dobe n'akụkụ ka anyị ṅụọ maka na njem a anyị ga-ebidozi ka nya bụ ife a kpọ bed of roses mechaa wee wụrụ bed of thorns ma gwacha ndị soro ebo mgbe anyị alụ maka na ọ na-abụ okwu fie arụ otu ịmago ee a sị na e mee nwata ka esi wee mee ndị ibe obi adị ya mma mana na okwu nke a emezie nwata ka esi wee mee ibe ya obi gbarụsịa ya kee maka ife Tonto Dikeh ma na Churchill anụgbugo nwaanyị wee jee tinye isi kedu ife mere o ji wee chee ma o nwee ka o si wee gbajuo dọlụ na Churchill ama nhapụ ya jee chọrọ nwaanyị ọzọ ka ya bụ ife bịa sebe okwu n'etiti Churchill wee gbasaa Churchill n'anya n'akụkụ onye nọ ya nso sị na ọ bụ mentee ya na onye na-akwụdosiri ya ike na onye anwa bụ nnọọ ee eh, ịmagonu na agbaju ụdara na ọ nya ka ọ na-akpọ wee dabelu n'aka ya bụ nwaanyị wee bee akwa tupu ịgbara ya ịmago ibiwe di na nwunye yes otu a ka esi wee mekwa Tonto ife o melu nwaanyị ọzọ ka a na-aga Tonto Dikeh nọkọtazia sịkwa na ọ bụkwa born again ịmagonu ndị chayala ịnụ ndị bụ na ha na-enezi chukwu anya n'iru ife ọbụla fa na-eme ha na-akpọ chukwu eteta ụla nyanwa bụ first second in fact o bido mebe ife ndị a niile ndị mmadụ chelu n'ọ ife o ji eme ịmago gragra ihe o ji just ka o wee bụkwa na o nwetara attention n'iru akwụkwọ ka ndị mmadụ chọbakwa ya n'iru akwụkwọ ọtụtụ ndị mmadụ wee sị na ihe ọ na-eme bụ ihe fake na ọ bụrọ nke ezigbo ya na ọ just nọ na-achọ notice na ọ na-achọ ka ọ ga-esi wee bụrụkwa nnọọ na na ịmagonu ka anyị nebekwa ya anya n'iru nke bụ eziokwu bụ na eyi ụwa bịakwa bịazie search bazie nnọọ Tonto Dikeh o mechakwuziri nnọọ bụrụ na ọ trend bakwụzi ịmago dịka onye anyị ma ama dịka onye na-eme gra gra gra onye anyị ma na-eme gra gra gra onye anyị ma na onye anwa bụ nnọọ ee a bịa n'ife gbasgbos esemokwu ịkọ ọnụ ime yala yala ime chala chala ya kedu Tonto Dikeh bụbu kedu ebe ọ na-ese anọ m ebe ahụ kedu ebe ọ na-afịọtụ ebe ahụ ka nna ife anyị ji mara Tonto Dikeh nọkọtakwazie onye anwa wee chenjikwazie sizie na ọ magolu chukwu mgbe o mere nchegharị sị na ndị niile ọ mara ikpe dịka VDM Phyna ya na blessing ceo na o wepụgolu fa aka na o chegharịgo na ụdị ife afụ abụrọzi ife na-amasị ya na o jirọzi okwu na ụka wee melu nri ụtụtụ nri efifie na nri abalị ma ọ na-eme ihe ndị a niine anyị na-echekwanụ na ọ ịmago ịmago na ọ just ka o wee bụrụ tupu ị mara ya ọ gaa school ọ na-ebu amụma ọ gaa graduation nwa ya nwoke ọ na-ebu amụma mgbe nwa ya meziri birthday bụ nke gbakaziri net tupu nwa ya nwoke emee ya bụ ncheta ọmụmụ ọ bịa sị Churchill na maka otu ndụ ya si wee gbanwee otu o si nọrọzie n'ime Chukwu na ọ gbagharugo ya na ọ chọrọ inye ohere ka o nwee ike ịmata nwa ya nwoke ka nya na nwa ya nwoke na-enwekwanụ mmekọrịta ka ọ nọrọ na ndụ nwa ya nwoke otu a ka o si wee mee Churchill invite wee sị ya nya bịa maka ncheta ọmụmụ nwa ha nwoke ebe a ka nke bụ nsogbu bido ee tupu ị mara ya mbọsị oge ncheta ọmụmụ rutere mbọsị a ya-eji wee meenụ owambe ịmago mgbe egwu oriri na ọṅụṅụ nkwuri na nkwari ka Churchill na-erute na ya bụ ebe a na-eme mmemme ncheta ọmụmụ nwa ha nwoke tupu a na-amata ya Tonto Dikeh amakụọna Churchill a na-ekwu ka a na-ekwu oke isi enye ife niile efegharịbago n'iru akwụkwọ ka anyị wetazie aka na Rosy Meurer onye nke nọkwa n'ebe ọ na-eme vacation a wee na-atag ya na-asịkwa ya nekwanụ nekwa nta nekwa imo di ya na-eme nwanne anyị nwanyị ekwerọ ịpụta n'iru akwụkwọ o kwerọ dịka ịmagonụ ka dra o kwerọ ka dragging a ndị mmadụ na-adrag ya nweta ya mana e mechazi o wee pụta wee sịbazi kedu ife mere ndị mmadụ ji adrag ya kedu ife meenụ ehe na di ya jee fụ nwa ya nwoke onye nya na ya mụkọrọ nwa makụọ ya susuo ya ọnụ na o nwe ife dị na ya na ọ bụrụ na ya bụ na ọ ya-eje nyochebezie di ya na di ya etogo na adult ka ọ bụ na ọ ga na-apolice ya na o nwerọ ife o me na tupu o jee nya bụ mmemme na ọ gwara ya even mgbe ha take ha sekwa foto na ọ gwakwara ya na mgbe ha susukwara na ọ gwara ya na o nwere ọmụ nya na ya nwerọ ife na-ese nya na ya a na-ekwu ka a na-eme ọ dịka ụbọchị abụọ gacha a sịkwazịa na Churchill ihe nile anya na instagram ọ bụ na Churchill na Rosy bịa mee ha onwe fa unfollow ha ee a sị keezi ife na-emezi keezi nke ha na-abịa ime onwe fa unfollow udo adịkwa ka a na-ekwu ka a na-eje Tonto Dike nọlụkwala onwe ebe ọ na-eme ekpere na ịmago na-ekpesi ekpere ike ọ kwefuru okwu ekwu sị na o nwe ka o si wee daba gbaba n'ime chineke di gị gbaba n'ime chineke nwa gị gbaba n'ime chineke kịta anụ a na nke esi Tonto Dike ị ga-asị na ekpere adị arụ ọrụ ị sị na ekpere adị arụ ọrụ ị kwụkwa sọsọ gị hmm. jekwa jụọ Tonto Dike ọ ya gwa gị ihe dị iche ị jụkwa mụnwa m agwakwa gị ihe dị iche kịta ka a na-ekwuzi ha naabọ sịkwazịa na fa adị anụ nwoke jeela onwe ya travel na-eriso nri Rosy eji iwe agbakpuru onwe ya n'ime anụ m na ọ gachakwu ma mehiko ka ọ mexico ka ọ bụla ị chọrọ ịkpọ ya wee jee mee gịnị wee jee zuchala ike ịmago onu jee nwetakwa fine glow ya mana i nee Rosy Meurer anya ị ga-ama na nwata nwaanyị ebeketego akwa maka ị fụ anya ya o nwechakwuzi eye bag nke ndị oyibo na-akpọ ya eye bag o beketego o beketego eh? ị ma na ya bụ nwatakịrị nwaanyị na ya bụ anụma di na nwunye anụ agbasa anụ ka o wutere ya ịmazi nke bụzi ọkaịja na Churchill nọzikwa na ndụ nwa ya nwoke karịa ka o si ekwesi ụtụtụ na ọ nọ ebe ahụ efifie na in fact na ọ na-emechakwu ma school run yes anyị na-awọndazi na-asị na-ajụ ị dị sure na nya bụ ife bere sọsọ na nwa ya nwoke ka ọ na Tonto Dike akpọchietego nwaanyị ewetegokwa ịmago ezinụlọ ya in one fold ka ọ one bundle a na-ajụzi ajụjụ a ka a na-ajụ maka anyị na-echezi ka anyị na-ene ka anyị mara ebe ya bụ ije na-eje maka na ije a hmm, nwe ka ọ dị but ị ma na o nwe ka o si wee dị m ga-ewetara unu ya na volt odenigbo ya ka anyị na-anya ka mgbe Rosy Meurer nata ka Rosy natazi from mexico ọ bịakwara sị wefụtakwuzi onwe ya sị na gịnị mere na nya anachietego azụ ndị na-eme film ndị na-eme endorsement ife ọbụla ụnụ chọ na ọ nọ full ground na ọ dị ready na ọ nachietego like the lioness she is ihe o kwuru erika ya bụ ife bụ ife ndị mmadụ na-ajụ wee sị ọ pụtalụ na mgbe na na Churchill na-anụ na Churchill gbachiri ya ime anything maka na anyị ma na Rosy Meurer bụ onye Gambia onye nke bịa na Naịjirịa maka ihe nkiri ọ laikiri ime film film ka ọ na-eme anyị wee were wee mara ya tupu ọ banye na ndụ Tonto Dike na Churchill nke gbakaziri net nke gbawaziri anyị obi bụ na Rosy pụtara sị na ọ dị anụzi na ọ chọọ divorce na ọ chọrọzi anụma di nya na Churchill Churchill wee pụta wee sị ya nne m na ọ marọkwa ife ọ na-ekwu maka ya na ọ na-achọ ime ka ọra marụ lọya ọ kpọtakwu na ọ marụ na ndị lọya ikpe ama ndị lọya kọtụma bụ ndị na-enyere ya advice ka ọ na onye anwa bụ ife agwarọ fa eziokwu na o nwerọ mgbe o ji wee gbaa nkwụ Rosy nke o ji wee mee white wedding na ha ejerọ dị court nke ọ ya-eji wee nwee the right iserve ya divorce papers ee ọ pụtara na Rosy gbagburu na nwoke jee biri wee na kedu picture anyị na-afụzi na social media since kedu ife anyị nọ na-afụ na social media ọ pụtalụ na anyị aghọtarọ anyị aghọtasịrọ anyị aghọtarọ that picture but according to Churchill Churchill sị na o nwerọ anything o mee na ihe o medebe ebe Rosy Meurer nọ bụ ịkpọrọ Rosy jee na be Rosy fa introduce onwe ya meet the family na enwerọ ife dịka wine carry nke eji enwe dowry payment nke eji wee nwee court wedding maọbụ white wedding na ihe dị otu a adịrọ so na onye ọbụla nyere ya advice a na o kwesịrị distance onwe ya from the person maka na onye ahụ afụrọ ya n'anya maka na ya nwa na onwe ya bụ Churchill enwerọ mgbe o ji wee du ya jee traditionally customary or even na white wedding amarọ m ife i che maka vidiyo anwa amarọ m ife i che maka Rosy Meurer Tonto Dikeh na Olakunle Churchill mana mee ka m malụ na your comment section ị ghọtago ka anyị kpaa ya bụ nkata